ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu
be anyị gbakwọrọ bọyị ụmụazị igbo be anyị gbakwọrọ bọyị o ibe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị igbo be anyị anana agbazi bọyị nke tonite ọ chọwa fonu wee mebe Yahoo ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je gbaa bọyị ka ọ nataba maka na onye fee eze eze ruo ya nke onye ji ego onye agọni Okay. Afa m bụ ee maazị Ikechukwu Oscar Paul Odogwu abụ m onye Ụmụnnachi dị na Dunukọfịa Local Gọọmenti Anambra Steeti
ụkwụ ịgba bọyị or odibo ụmụ onye sị ịgba odibo analog aspect of it and ịgba bọyị bụ the digital part Eh, ihe nwee ike anyway ha naabọ bụ ofu na ọ- ọ etu onye si wee tinye ya ka ọ ga-esi wee dị ee nke bụ eziokwu bụ ee mụnwa na onwe m bụ Oscar Paul Ikechukwu Odogwu bụ onye isi afịa na Trade Fair complex Balogun bụ ebe anyị nọ anyị nwee imirikiti mmadụ ndị bụ ndị na-agba bọyị bụ ndị gbasịkwa agbasị wee bụrụ ọga ee mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nya nwa bụ isi sekpụ ntị na biznes anyị na-eme na ọ nya nwa maka na ee ka a nụcha agha eweta 20 pounds ọ data eh, ịgba bọyị a bụ ife bụ na ndị Igbo bụ ife anyị bụ tata n'obodo anyị bụ Naijiria and ebe ọ dị etu a na ọ dị mma ka ọ dịlị gaba n'iru maka na i nee anya na obodo ndị ọzọ na-eṅomi eṅomi mana o kwerọ fa eme ee eh, nekwu anya mba ụwa ihe dịka na Britain wepụta nya sị na ọ nke a bụ nke bụ isi sekpụ ntị na biznes na-eme gịnị ga-enwe isi so etu ọ bụla o si wee dị anyịnwa bụ ndị Igbo need ijide jidesie ya ike ee mekwuo ka ụmụaka anyị na-eje na-apụ maka na onye ejerọ afụrọ maka na i jee ị mụta amụta ị kụzielụ ndị ọzọ ọ nya bụ na ọ na-aga n'iru so ọ bụrụ sọ m ọ dị mma bụ ife anyị ga-akaba arụ be sure na ụmụaka anyị ga-etinye anya na ya ka ọ wee nwee ike iluo mgbe anyị nọchakwa pụọ ka ha wee nwee ike ịzụpụta ndị ọzọ ka o si etu a na-aga from ihe ị na-ekwu ma ihe mba ụwa na-ekwu ma Harvard research and everything o si na ihe a bụ ọkọpị eje chọọ ọgwụ ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike kpata ego bụrụ ife mmadụ kwesịrị ịbụ na-ekwesịrị ịdịde n'osisi n'ike ka ị na-asuggest okay ị ma na i kwu na o nwe ndị sị na ka e wenata arọ e ji agba bọyị mana nke bụkwa eziokwu bụ na ihe e ji agụ gụchaa praịmarị gụọ sekọndịrị wee baa yunivasiti bụ ka ọ bụrụ ntọnala ka i wee nwee ike ịmụta ihe ị mụtabụrọ ee eh? so ọ bụrụ sọsọ mụ ee eh, nwatakịrị ọbụla topụtanụ ọ nọgoro 5-6 years wee mụta ife ga-enyere ya aka na ndụ ya o rirọkwa nne eh, mana nke mụnwa ma akwadozi ebe ịnọba 7-8 maka na mgbe a mgbe nwatakịrị nwere ike iji gba mbọ nke onwe ya ọ gbapụtachalụ nke ọga ya o nwee ike ịgba nke onwe ya so ihe niile a bụ ihe a ga-etinye wee nwee ike ịsị na afọ na-adị mma mana afọ ise n'anya mụnwa dịkwa mma maka na nwatakịrị bịa bọyị before na-adụrụsị ụkwụ n'ana na nke ọga ya one year agago o wee jiri arọ nke ịbụa wee mata ihe ọ na-azụ wee nwee ike ịmatakwa ife dị na ya etu e si eme ya ọghọlụ ife mụtakwa ife ọ ga-amụta na ọ bụrọ sọsọ ọga ya bụ ihe ọ ga-amụta n'aka ya ọ ga-amụta ma ndị na-abịa afịa abịa ma ndị na-azụ ọga ya afịa ma ndị ọga ya na-ebute aka n'afịa n'aka fa ma ebe dị iche iche ma ndị nọ ha okirikiri ọ ga-amụta nnukwu ife so na ị nee anya ị fụ na 2-3 years or four years adịrọ enough mana five years ọ wee nwee ike gịnị wee tụọ anya ya isi wee nwee ike ịnọ gịnị nọkwata ọfụma wee nwee ike ịmazi na a sịzi ya nọdụla onwe ya na ọ malụgo etu onye nwa bụ ọga ya si wee mee wee bụrụ mmadụ gbakwuola ọga ya mbọ wee nwee ike ịmụta ihe ndị ọzọ so na ọ ka o si wee dị ị nee anya ọfụma ị fụ na ndị gba bọyị na-aka agbado mkpọrọgwụ karịa onye agbarọ bọyị agba m bọyị so na ife m mụta ka m gwa gị eziokwu agbacha m bọyị wee jee obodo oyibo mana ife m mụta na bọyị bụ ife bụ na m jecha obodo oyibo wee nwee ike ịnata bizinesi wee dị m n'anya wee nwee ike ime gịnị wee tibe anya na mmiri wee nwee ike ịnweta nke m wee bidokwa nke m wee bidokwa ịzụ ndị mmadụ azụpụtago m ndị mmadụ azụpụtago m ndị mmadụ apụta n'ime trade fair ndị m zụpụta ka nkụ and nyanwa bụ ife na-enye m obi aṅụrị maka na i nesie na nwa ị zụpụta na-eme ọfụma ịgwa gị eziokwu ọ ife bụ na-atọ m ụtọ n'obi maka na echi ị marọ onye nwee ike ịbụ onye ma ga-azụ nwa gị o nwe ike ịbụ onye ị zụpụta ga-abịa anya ga-enyere ụmụ gị aka maka na o nwerọ onye ma echi so na mụnwa na-asị na afọ ise dị mma emechaa ọga enwe nwe ike idu nwa bọyị mana ihe ọzọ abụrụkwa na ụmụazị a na-akpọta akpọta onye tinye anya na ana savụ ọga ya ọfụma ọga ya enwe nwee ike inwe obi wee mee gịnị wee duo onye ọfụma o wee nwee mkpọrọgwụ like kịta na etu ife si wee sie ike n'obodo bụgodi na ụfọdụ ụmụazị kịta na-aga abịa bọyị ha ebugo n'ụzọ na ụta na aṅara bifo emebe mitin ọ bụrụ nsogbu nụ ee eh? maka na ọ bụrụ na i likpọnụ ego ọga gị ji azụ afịa kedu ihe ị chọzi ka ọ mee ọ nya bụ na ọga gị akwụdorọ gị ma na nwa gị ama akwụdo mana ị zụpụtala ọga gị ego ọga gị enwe nwe ike inwe obi wee mee gịnị wee si na nke ị zụpụta wee nyelụ gị aka kwudo gị bunyebe gị afịa nwee ike igosi gị ebe o si azụ afịa a ọ nya bụ na ị bụrụ mmadụ etu i si wee savụ ọga gị ga-egosi etu ọganiru gị ga-esi wee dị so ana m adụ ndị be anyị ụmụazị ọdụ onye lue ya tinye anya na mmiri iwu abụrụ iwu na onye ọbụla ga-agụcha akwụkwọ maka na a sị na na amamife na-esi na chi akwụkwọ dị mma mana nke bụ eziokwu na i nee anya n'ụbọchị taata naijiria bụ ị fụ na ọ bụ ndị agụrọ akwụkwọ mechaa apprenticeship wee mechaa nwee ego na-azụzi ndị gụọ akwụkwọ ndị gụọ akwụkwọ na-alụ ha ọrụ a na-akwụ ha ụgwọ ọkwa etu a maka na ihe niile akara aka niile abụrọ ofu of course etu a ka ọ dị ee eh, so na ihe mụnwa na-ekwu abụrọ na na ọ sọsọ bọyị ka a ga na-agba e nwekwu bọyị n'ụzọ akwụkwọ o nwere bọyị ga-abụ ịgụcha akwụkwọ ị na-ahụ etu obodo dị kịta na ọlụ adịrọzi n'obodo na-egosigodị o nwere ụdị bọyị ọ ga-abịa bịa ị nwere ike nọtụ three years n'aka ọga i wee buru nke i ji wee si na mmụta n'ụlọ akwụkwọ ị ga wee bịa wee ti na nke ọga na-eme ọ ya bụ na ihe niile agbawasa akụ aba ebe ọbụla o mee gịnị ị mụta nke a ị mụtago nke akwụkwọ ị mụta nke a maka na nke a dịkwa iche

enwe eh, m
ije m ije m bụ chineke mee gịnị kwado ya maka na agbacha m bọyị gbacha bọyị mgbe a ka ije obodo oyibo dị onye ọbụla n'anya agbacha m bọyị agbacha m bọyị n'anya ụmụazị ibe mụ na ha ma ndị mụ na ha gba bọyị ma ndị mụ na ha gụkọ akwụkwọ onye ọbụna na-ekwu okwu obodo oyibo mụnwa wee n'anya wee sị na na mụnwa ga-ejekwa obodo oyibo a maka na na ama na ndị na-eje eburu isi na abụ m gbacha wee were ego nke e ji wee settle wee mee gịnị wee kwado akwụkwọ wee jee obodo oyibo wee jee obodo oyibo wee buruzie ihe a m gbata na bọyị ihe m mụta na bọyị wee gbago obodo oyibo wee nọrụkwa ebe a wee mee gịnị wee zụọ afịa nzụ afịa ana m ebunata obodo a na-ebunatara ya nna m afịa nzụ ka m kọ mgbe m nọ obodo oyibo mgbe a nọ m mba a na-akpọ Italy ebe a na-eme sole shoe ebe nke ndị Aba na-ego ha ji arụ akpụkpụ na Ancona ebe m na-eje nje mee gịnị nje buru ebunata ebunata m n'Aba ele m n'Aba nlesịkwa n'Aba eme gịnị esi m etu a na-ebunata ya

zụọ ya zụlite ya ọfụma azụgo m ma moto parts tokunbo a na-egbuka egbuka maka na ebe m gba bọyị ka ọ bụ wee mee gịnị tikwa ya na ya zụọ ya zụta ya ọfụma na-ebunata new model cars a na-egbuka ma nke ochie ha ncha na America ọ ebe azị ka cosmetics si wee bazia m n'anya m wee na-azụzi ya nzụchazịa ma moto ihe niile nzụa cosmetics mee gịnị lodunye ime container ma n'ime moto wee nata ebe a oge a ka m bido wee bataba trade fair abata m trade fair 20 2010 ka m bata trade fair so oge a ife niile dị mma shop mee gịnị dị ọnụ ala ngolu shop wee zụba cosmetics ọ ịzụ cosmetics m bidozie jebe Dubai United Arab Emirates ọ ebe a ka m nọ wee wee discover ndị a na-akpọ fragrance world na-azụ perfumes wee nwee ike m na ha wee mee gịnị wee zụba wee nwee ike ịbụzi onye na-anọchite anya ha n'obodo a wee zụbazịa perfume ha Emem- e- em- e- ihe mere ka m kwuo n'ihe gbasara fragrance world ọ mụnwa mere na fragrance world bụ number one selling perfume na the whole of Nigeria and the West Africa bụ na wee lukwa echi na fragrance world so ọ nyanwa so maka ihe ndị m ji wee kwuo na ọ dị mma ịgba bọyị bụ na ọ bụrụ na ị gbarọ bọyị ị ma amụtakwa ife niile a ịgba bọyị ga-eme gị ike obi nwee ike itinye aka na bizinesi dị iche iche wee luzie nke chineke ga-ewepụtara gị ị ga-eji wee bụ ife ị ga-abụ ee so anọ m na cosmetics and perfumes kịta mana nke kacha nke m na-eme kịta bụ real estate ana m ana m alụ with FHA ana m alụ with FHA ana m alụ most of their projects ihe niile gbasara FHA na Lagos mụa bụ onye ji ya n'aka ee ị bịa na Festac Amuwo Odofin ọ mụwa ji ya n'aka mee gịnị na-enye ndị be anyị ana with akwụkwọ gọọmenti

oke nke bụ eziokwu bụ na a e na-ene anya mgbe anyị na-eto eto ndị anyị na-anụ afa ha ga-abụ Ekene Dili Chukwu na ndị otu fa niile ọ gaa ee mana ị nechiyezie anya azụ ị fụ na since a chọ nwoke na afụrọ ya na bizinesi emewo gịnị adago nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa na-eso eme ya maka na ka ị na-eme bizinesi nke ị na-eme nwa gị topụta ụmụazị topụta ị malụgo onye nke anya ya ga-adị na bizinesi i mee gịnị i were anya tinye be nna ya na ọ bụrụ ọzọ kịta ga-abụ ndị be anyị ọ na-achọkwa ụmụ ya jebe obodo oyibo e nwere ejiri ya atụlụ ọnụ nwatakịrị jecha obodo oyibo nata ị na-akpọzi ọ ga-asị gị na ị na-eme nzuzu n'ebe a mana ọ bụrụ na i mee gịnị ọ gụcha akwụkwọ i tinye ya n'ife a na-eme ebe a o were akwụkwọ ọ gụrụ wee bata na biznes ị na-eme o bunie ya ee eh, kịta a nọ information age o mee gịnị o nwee ike itinye tinye na line tinye na a whole lot of things ndị mmadụ ewee nwee ike ime gịnị malụ na ife dị etu a bụ gị nwa na-enwe ya o nwee ike expand because na nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa bụ ndị ada encourage ụmụ anyị ee eh, maka na a na-aga anyị bịa anyị were akụnụba anyị nwe na-eche ụmụazị n'iru by the time ị were akụnụba niile i nwe nwatakịrị amala akụnụba niile i nwe ọ fụ na o nwerọzi need ịgba mbọ by the time ọ fụ na o nwerọzi need ịgba mbọ ị malụgo ife ọ ga-abụ ọ jụọ n'ime obi ọ na-abụzi ọ ga-akpatakarị nna ya ịbụrụ na ezigbo nsogbu ka ọ bụ na ife dị there bụ na o nwe nke i nwe ya dị ka o si wee dị ị na-eme ka ọ ghọta na gịnị mee na ọ dịrọkwa a, na ọ mbọ ka ọ ya-eme gịnị ka ọ ya-agbaba maka na e si taa mee ya maka na the truth bụ na nke Ekene Dili Chukwu bụ na ụmụ ya niile believe na nna ha abụrụgo ife niile a ga-abụ o nwerọzi onye gịnị anya luo ana tinye anya o nwee ike ịma ife na-emenụ nwoke tibee n'ike ọ bụrụ nsogbu ndị mmadụ nwere ike ime gịnị busasịa nke dị adị so na ọ bụrụ na anyị kpọta ụmụazị anyị kịta o nwe ndị ga-agụ akwụkwọ o nwe ndị ga-abụ dọkịta o nwe ndị ga-abụ lọya o nwe ndị ga-abụ ife ga-abụ mana nke bụ eziokwu bụ ị ga-akabarịla alụ mee gịnị tii nwa gị ka o wee nwee ike ime gịnị ịgbado anya na nke ị na-eme ga-abụ echi na ọ bụ na a chọọ gị na ọ bụ na afụrọ gị o nwee ike ime gịnị tinye anya ma na nke a bụ family business na ọ nke a bụ nke eji wee zụọ fa fa wee bụrụ ife fa bụ n'oge o nwere the need ime gịnị ị uplift ya builduo ya bunie ya etu ụbọsị dị na nke ọdịniru ga-adị o tinye ya etu a o nwere ife bụ na ọ na-aga n'iru Daalụ rinne. Ee, Fragrance World anyị kwuru nwere dif- nwere eh, nwegasịrị ụdị dị iche iche anyị nwe over 300 products perfumes eh, a whole lot of them ma body sprays nke ọbụla ị fụlụ ị ga-afụ emblem n'isi ya e se mba ụwa e denye ya fragrance world ọ nke a bụ original one mana anyị ma na ndị be anyị na-aga nke ọbụla gaba alụ ejezie ma mba China ma ihe niile eje eme gịnị je lụa nke ịbụọ ee ọ mbọ ka a na-agba bụ eziokwu mana ọ ga-adị mma onye a na-eje alụ nke ịbụọ were afa ya mee gịnị wee lụa ka ọ ya-abụ echi ee a chọọ ya afụrọ eme gịnị ọ bụlụ afa ya eme na-eme gịnị na-aga so na eh, anyị nwere lot of products fragrance world ehe then o nwekwa another one kịta m na-ebuild up a na-akpọ la perfume galleria lpg nke a kịta amalitebegokwa ọfụma ọfụma so na a bịa na trade fair bụ perfume ka eji malụ m bụ ị jụrụ onye ọbụla eh, fragrance world ma ọ na nke oscar na trade fair ọ ga-agwa gị na ebe a bụ isi engine ndị eji perfume wee malụ yes ọ na-adị mkpa hmm. etu a na-atụle anya aka na-eyi eziokwu ok eh, egwu na eziokwu eh, mụ nwa na ebe a tata ụmụ m niine amụta nwoke naabọ nwaanyị naabọ ị nee anya ị ga-afụ foto ha n'enu ebe a ee eh, ha ncha niine na-asụ Igbo na-ede Igbo ede eme m ya na be m ada asụ oyibo na be m ebido m from nwa ebido m from onye nke izizi onye nke izizi ka m ji nwayọọ nwudegodi maka na ama m na ọ ga-akụziri ndị ọzọ so ada asụ igbo be m abịagodi mụ ihe m chọrọ ka m mee ka ndị be anyị ghọta etu mụnwa si mee nke m ọ wee gaa mụ na onye be m kpebi na ụmụ anyị ga-asụ igbo maka na mgbe m sicha obodo oyibo nata ka m ghọta na ndị be anyị na-echefuzi Igbo echefu ndị ugwu ebe ọ na ha na ụmụ ha na-asụ Igbo ndị obodo a bụ ndị Yoruba ebe ọ na ha na ụmụ ha na-asụ Yoruba kedu ka nke anyị ga-esi dị iche m nata gwa onye be m sị ya mba na ụmụ anyị ga-asụ Igbo maka na ọ bụrụ na ụmụazị asụrọ Igbo ya makwa na nke anyị na-eme agagokwa ọ sị m kedu ka anyị ga-esi wee gwa ya na nwatakịrị ọbụla anyị ga-anọ na ga-esi na East wee kpọta ya a ga-esi na n'Igbo wee kpọta ya onye ga-enye aka n'ụlọ n'oge e si na East a ga-esi na be anyị wee na East be anyị wee kpọta ya chineke mee ebele e si na East wee kpọta ya wee kpọgote ya ị fụzie na nwatakịrị kpọta akpọta nya na onwe ya ga na-agba mbọ ka ọ mụta oyibo ụmụ nwa na-agba mbọ ka ha mụta igbo onye ọbụna ha na-abịa ejekọ hmm? onye amụta nka onye amụta nka amala amalụ na be m m ji wee sị na ama na-asụzi oyibo bụ na na ha luo n'ụlọ akwụkwọ ga na-asụ oyibo oyibo ka ha na-asụ n'ụlọ akwụkwọ so na ebe a na-asụ oyibo n'ụlọ akwụkwọ ana m akụziri ha nke dị mkpa na be m maka na obodo a ada akụziri ha igbo ọfụma na skuul yes instead a chọọ ka ha kụziere ha obodo a so na m wee sị mba na ọ bụrụ na m emerọ etu a chineke wee nye aka anyị wee mee ya etu a mee ya etu a nke izizi wee mụta nke ịbụọ mee gịnị na-agbagota solie nke ịtọ nke ịnọ ha wee merie wee mee gịnị na-akọwalụ ha ihe kpata ọ ga-eji wee dị etu a maka na ọ nwee ka ọ dị na i du nwa gị wee pụ apụ wee luo ka ị gwa ya ife dị aṅaa ị gwazie nwa gị ihe dị aṅaa n'igbo ọ sụbara gị ya n'oyibo onye amarọzi ife na-agwa ya amala ife na-agwa ya

and nke bụ eziokwu bụ na ị ma eblame nwatakịrị onye a ga-eblame nne na nna nọ n'ime ya ụmụnne m nke nọ o nwe nke nọ US ụmụ ya niile na-asụ Igbo and o mezie ụmụazị gụchazie akwụkwọ de ma ihe niile efu ha anaghị eme gịnị echo ya nata be anyị diọkpala ya nọ be anyị na ọ nọ be anyị kịta m na gị na-ekwu na-alụ ọrụ ebe dị iche iche ọ na-alụ ma na South Africa ọ na- na-asụ Igbo ọfụma ọfụma nwatakịrị na- ọ na-enwe aṅụrị efuge so etu ọ malụ yes na ebe o si and ị fụ ya oge ọbụna ị fụ ya na occasion o yili isi agụ o yili ya ị fụ na ọ masị ya so ị fụrụ na ụdị ihe a amakanụ ọ bụrụ na anyị siri taa wee mee ọ ga-enye nsogbu ee so na ịgwa gị eziokwu ọ na-ewute m mana nke bụkwa eziokwu bụ like okirikiri ebe a anyị bi ezigbo nsogbu ka ọ bụ ee mụnwa na-apportion most of the blame to ụmụ nwaanyị maka na ihe ji esi na ụmụ nwaanyị bụ na ee ọ bịa dịka competition onye nwa ya na-asụ oyibo ị batazia na ụlọ a na-asụrụ ụmụ ụmụ ụmụazị fọne na nwa ya na-asụ ka ndị amerịka na ọ na ọ jọgbu onwe ya ọjọọ ka nwa gị amụtagodo ọnụ mmiri okwu gụ nwa before wee mụwa nke ndị ọzọ so na ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị ga-eji mee gịnị tinye anya na ana maka na nke bụ eziokwu bụ nwoke ga-agba mbọ na o nwe ike nwoke ga-apụ jee ịchụ ihe a na-eli o nwere ike ọ pụọ n'ụtụtụ anyị nwa bi na Lagos o nwere ndị na-apụ 5:30 n'ụtụtụ na-abata n'abalị o si na ike nụ enwere ike sọsọ time gị na ụmụazị nwere bụ na-afụ ka ha na-aje akwụkwọ ịkwado akwụkwọ or na weekend ee Sundays unu eje ụka bata and ụka a na-aka n'obodo a n'ọnụ oyibo ka a na-aka a da aka na igbo so na ọ nya nwa bụ ihe niile anyị ga-eji wee mee gịnị wee nyere onwe anyị aka anyị akawakwa na-arụ too ebe ọ bụ na anyị nwa bụ ndị na-ejekarị ụka like na anglican catholic n'ebe a anyị akaba arụ nwee bụrụ mass nke a na-eme n'igbo anyị akaba arụ maka na ọ bụrụ na anyị agbarọ mgba ya anyị ama enweta ya ị ma na kịta n'Iba e nwere igbo anglican n'Iba and ndị nke emego gịnị isego ya n'ọnwụ ọ ga-alụfa ndị ọzọ nọ iche iche maka na ndị be anyị na-eweta ego eji alụ ụnọ ụka n'obodo a so na ọ bụrụ na e si taa mekwa ya mee gịnị o solukwa na-enye aka ma ọ bụrụ na ụmụazị ga-eme gịnị na-amụta ya mana ụfọdụ ndị be anyị aghọtarọ ihe bụ ụmụazị ịmụta igbo ihe bụ ụmụazị ịmụta igbo bụ nwa m nwoke mgbe a ka mụta ya ọfụ ka na-eku ya n'aka ana m asụlị ya Igbo maka na ị na-asụ na-aba ya n'isi ị na-asụ oge ọbụla ị na-agụ ya eme gịnị maka oge a ka ụbụrụ ya na-eme gịnị na-edevelop so ị na-asụli ya oge a ọ na-epicture ị na-asụli ọ na-epicture ị na-asụli ọ na-epicture megide wee ruo mgbe brain ya ga-edevelopụzi o nwere ike ịghọtaba ife bụ ife ị fụ ya na o jiligo nwayọọ mee gịnị na-aghọta ya na-asụ asụ na-eme ife niile ọ kwa etu a o nwekwa etu ọzọ na-asụrụ ha asụrụ Ọ- ị na-asụgoli ya ọ da anụ ọ bịakwa ịcorrect ya ya isikwa etu ị na-emeli ya ya ọ ga-amụta ya ihe ọzọ m na-achọ ije bụ demolitions a a na-eme gbatusi ụlọ ndị be anyị n'ihu na azụ ikwu ndị na-akwa alụ ụdị ndị ebe ochie

mgbe ndị FHA bido ka ha bịa bido ịkwatu ụlọ o nwere ebe a na-akpọ Abule Ado ee Omonile ebe ndị Omonile na-elesi ndị be anyị ana eziokwu na ndị be anyị ada ajụ ese mana ọ kwa etu ọ dị like n'ime afịa ọ onye bịa jụọ onye bịa onye nye bịa pụta sị ya n'oge a n'ebere etu ọ sị ya ee i gogo ee dujenu ka m je golu idu odolu je mee gịnị i je golu eme ajụjụ ese akwụkwọ o nwere ihe ga-ewepụ ọ ga-ewepụ gị n'arụ n'ọnwa a na-efu na ị ga-ego 150,000 naira inye onye ọkaikpe ka ọ jee gbaala gị tọọchị n'Alausa ka ọ ma whether ma ebe a ma gọọmenti nwe ya ka ọ ndị na-ekwu na ha nwe nwe ya o nwere ife ọ ga-ewepụ gị mana ndị be anyị adịghị eme ya ụfọdụ na-arara ọkwa emecha ọkwara ego mana o nwee ihe ego ada emenwu ihe gbasalụ nke Abule Ado bụ na eziokwu o wuteka maka na arọ naabọ gara aga achọ ịkwatu ụlọ ebu katapila bịa ka a bịa kwatu ụlọ ndị mmadụ most of ndị be anyị ma ndị afịa ma- ma na mụ na FHA ma kpọba m m wee mee gịnị m wee kpọba ndị m ma akpọ kpọọ the MD FHA bụ s- eh, Honorable Senator Gbenga Ashafa bụ onye nwekwa obi mmadụ wee kpọọ ya wee yọba ya wee sị ya na ya biko maka na ihe ekwu ka ihe a chọrọ ime oge a bụ ka ha kwatuo ụlọ niile dị ebe a maka na a na-agwa ndị be anyị oge a ndị FHA bịa ha were ha were eh, eh, eh, mma ma ihe chụọ ndị FHA ọsọ ndị Omonile asị ha lụba ị na-alụ ebe ị ga na mmadụ asị gị lụba n'ike n'ike n'ike n'ike ị mago na ị mago na udo adịrị ebe a mana i kachi ntị lụọ n'ike n'ike mgbe ike n'ike bịakwala ị na-afụkwa ya so ihe niile na-eme anyị wee nwee ike ịyọba anyị kpọọ ndị niile mata ma Senator Ifeanyị Ụba ma ndị niile anyị kpa wee nwee ike ije yọọ Ashafa wee je yọọ ya wee yọcha ya wee sị okay na a ma akwatuzi ụlọ dị ebe a kama na FHA master plan ndị niile nọ n'ụzọ bụ the master plan of Festac phase 2 ga- ga-eme gịnị ga-apụ which na ha ekwekọrịta with ndị nọ n'ogbe a. o wee gwa ha a makịchazi ụlọ nye ndị e nye nọmba bụ ndị nọnyetasịnụ wee sị na a ga-emezila ha akwụkwọ gọọmenti mana ọ nwee ego ha ga-akwụzi e wee sị OK ndị nọchizi ụzọ weenụ nwayọọ mee gịnị wekọba ife unu a gwacha fa onye ọbụla mee gịnị gbakwa nkịtị ma ndị nọchịkwa ụzọ ndị na-ebido ịmalite ịlụ alụ ọ ga-asị ha kwụsị na unu alụzina na ọ ịtụfu ego ha mee gịnị kachie ntị mee gịnị lụrụ na-aga lụsịsịa wee luo na ị ma na ihe gọọmenti bụ mgbe a sapeta peji o mee gịnị o mee ọ nya bụ ife a ị fụ menụ ọ nya ma bụzi na na ha abịazi wee kwuo na the master plan a etu ha si wee kwekọta with ndị ndị niile nwe ana ebe a bụ ife ga-emenụ ọ ya ka e bido wee mee gịnị wee bido that demolition e mee ayịyọ ndị ayịyọ maka na mgbe a bịadị a sị ma ndị na-alụ ma ndị anọchirọ ụzọ na-alụ ọ gwa ha chelụ ha alụzina mana ihe anyị mezi na a yọtanwuzi for ndị lụzienụ anọchirọ ụzọ a yọtazi e tikpọrọzi ee, imirikiti nke ndị azi na ọ ndị ị ma na gọọmenti bịa ee kpọrọ ya ndị ha na-akpọ abịa ndị nnukwu akpụkpụ na ndị otu ha ee ikwu na ikwu a na obey to the last order ka ha nọ na ya before e wee nwee ike ịkpọ ma Senator Victor Umeh ma Ifeanyị Ụba ha ọsọ wee nwee ike ije yọkwa nke ịbụọ a wee nwee ike ịyọta mana nke ha ka mekwa insist bụ na ndị nọchinụ ụzọ ga-apụlili maka na ha chọrọ ịlụ the second phase of Festac nke a lụgo bridge connect first phase now to that second phase bụ pụta at Abule Ado ọ etu a ka ọ dị
Daalụ. Em, dụa ndị Igbo ọdụ dụa ndị Igbo ọdụ general n'ihe niile a anyị metụsịrị aka site na nghọta gị ma ihe ị matagasịrị experience OK o nwere maka na a sị na ndụmọdụ ndụmọdụ na-aba mmadụ n'arụ bụ nke mmadụ dụ onwe ya nke bụ eziokwu bụ na anyị nwa ndị Igbo Chineke agọzigo anyị mana onye Chineke na-enyere aka na-enyere onwe ya aka hmm? ndụmọdụ m na-adụ bụ na ife gbasalụ ịgba boy a ịgwa gị eziokwu ọ ihe mwute kịta na ụmụazị kịta enwezi onye chọọ ịta afụ ụmụazị kịta onye ọbụla nọzi na yahoo onye mezie kịta na ọ chọọzi ịgba mbọ chọọzi ịta afụ o je bunie laptop ọ marọnụ ife dị n'ime ya karịa ọ bịazie nwere ife dị ka ego gba mkpọrọgwụ na ego eseta n'elu nke eseta n'elu ga-agwụ mana nke gba mkpọrọgwụ ga-adị instead ọ na gịnị ọ na-abawanye more and more advice m na-enye young boys bụ sị wepụ aka na yahoo na yahoo enwerọ ebe o du eje mee gịnị tinye anya na ala gbanye mkpọrọgwụ ị gbanye mkpọrọgwụ nwee ike ịgbasa osisi na-ebu ụzọ mee gịnị gbanye mkpọrọgwụ wee nwee ike ibunite wee gbasaba e si etu a mee ya ọ ga-abala anyị mma ọ nya bụ na ife gbasalụ ịgba bọyị eme gịnị ya continue na-aga anyị nwa mechaa eme gịnị handị ya over to ụmụazị nke anyị na-amụta ụmụazị sikwa etu a na-eme gịnị pasịkwa ya to ụmụazị nke ha onwe ha mụta so na ụmụazị kịta tinye anya n'ala gbaa bọyị ee 5 years adịrọ too much for mmadụ ịmụta ife ebe e nwere ego i ji o nwere nke i ji na ọ ka mmadụ nyelụ gị aka yes yes problem bụ ime gịnị na agbụrụ na agbụrụ eme gịnị yes ị nọrọ with nna gị gbaa bọị maka na ịgba bọị ị mụta nna gị agwakwu gị nke ọ ga-agwa gị ị mụta nke ị ga-amụta na street ị join ha ncha together ọ nya bụ na na ị bụlụ odogwu Hmm? so na ndụmọdụ m bụ ka ụmụazị tinye anya n'ihe dịka ihe bọyị a malụ yes na ebe a bụ ntọala igbo ọ ebe a bụ na igbo bụ ihe ha bụ taa na obodo ka obodo dị na nke bụ eziokwu i nee anya fụ na ndị obodo ndị ọzọ na-ajụ kedu ihe kpata na ndị igbo ekwerọ ekwu okwu ife kpata na ndị igbo ekwerọ ekwu okwu bụ na ndị igbo na-enweta daily income obodo a etu o si wee dị onye ọbụla na-enweta daily income kịta ị needirọ ikwu okwu maka na custom duty lịa i bupụta ngwa ahịa pinyekwana ya na ya pinyekwana ihe ị ga-enweta n'elu ya ọ nya bụ na ndụ na ndụ a na-aga ọ nya kpata ndị ọzọ sị ya ji ebe kpaa akpaa anyị nọrọ mee gịnị nọ ndụ n'afọ etu a ọ nya kpata o ji wee dị etu a na ọ bụ na ọ bụrụ etu a ndị obodo ndị ọzọ emerọ ụdị ife anyị mee ada agba bọyị so ha basezi sọ na ego gọọmenti na-akwụ kịta na ego gọọmenti na-akwụ egotanwurọzi ofu akpa rice mana ị fụ na ndị be anyị na krismas gaa aga ọ dị ka a gba krismas gaa aga gbakarịa ya na-agbabu mbụ upon n'ihe esi ike ọ nya bụ ihe kpata ya ee bịakwuru ndị be anyị na-enyere ibe ha aka ọ nya kpata ya yes anyị mba na onye na-ekwu nke a ọ bụ na igbo afụrọ onwe ya n'anya ọ ya bụ na ya bụ ya ama mere exist maka na ndị obodo a ndị obodo a nwere onye na-amụta ya na-ala ka nwanne ya malụ mana igbo ya-amụta kpọrọkọsị ụmụazị mekene kụzielụ ha kedu ịfụnanya karị nke a o nwere ịfụnanya karị nke a na ihe eji ihe ụfọdụ na-ekwu na igbo afụrọ onwe ha n'anya bụ na ụfọdụ ga-anọ na-eme expect na ka ị bịa ka i buru nke a bunye ya without ịta afụ ee another one eh, ndị mmadụ nwere ike ịdị na-ekwu na igbo afụrọ onwe ha n'anya bụ na igbo enwerọ eze na igbo enwerọ eze ọkwa ya bụ na igbo na-aga n'iru maka na ndị ndị ugwu bụ na ha kweta na onye chineke nye ego na nyerezie ndị ọzọ mana igbo ya-asị gị esi be gị eje be onye ọkwa ya bụ mbọ a na-agba Hmm? ọ ya bụ ịga n'iru a efu tata maka na onye bụ sị gị ị na-enye ya nri ebe ị dị enye ya nri ọ gba mbọ nke ya nye onwe ya nri ee ọkwa ya bụ ịga n'iru o yes ọ na-abawasa ọkwa ya so na mmadụ esi na igbo afụrọ onwe ya n'anya kwa ezigbo asị ka ọ bụ ị na-emete ọfụma igbo ga-afụ gị n'anya besọsọ ma ị na-eme gịnị ma ị na-ebe okenye alụlụ ala ee ị fụ ndị ajụ na-asị mba ọ dịrọ etu a maka na igbo anọrọ ọdụ ka ndị agbụrụ ndị ọzọ igbo onye ọbụla ma ife mụrụ anya ka azụ so na na ọ ga-esi ike ndị igbo ekwenye na gị ekwenye na gị mana ị na-emenye tia eh, ọkwa ojukwu pụtara ekwenye na ojukwu ọrịa enwe eh, ndị pụtacha na ekwenye na fa ee eh, wee luo echi ee onye nwa bụ na anyị fụ onwe anyị n'anya sị asị na na igbo afụrọ onwe ha n'anya ee na etu a ka ọ dị

o si ike mana ihe ọ need bụ gị nwee nwee ndidi mee gịnị tinye ntị na na wee malụ mkpa ndị mmadụ ị bata n'ime balogun na trade fair tata afa m bụ e, e, household name anyị dọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke m win three years ago ị malụgo ofu ife a na ebe ndị Igbo nọ na Igbo enwerọ eze ee onye nke chịcha before m wee win ya wee ne n'anya sị na na m ama achị ọchịchị na m ama abanye n'oche a na-ekwu o were ọchịchị nye caretaker committee sị ha chịba wee sị na nsogbu adịrọ ka a na-ene Chineke anya hmm? maka na ọ mụnwa bụ onye ndị mmadụ chọrọ ewe si na nsogbu adịrọ mara ya n'aka chineke were ya ranyekwa n'aka ndị ọkaikpe nke anyị ranye n'aka ndị ọk- ọkaikpe 2001 ewee luo last year november 22nd chineke wee were ọnọdụ wee si n'aka ndị ọkaikpe wee bịa webata anyị n'ime afịa nke bụ na anyị bata n'ime afịa november 22nd wee luo taa ife mee n'ime afịa afụnụrọ ya n'ime afịa ị kpalịa n'ime afịa ị jụọ ndị mmadụ ị ga-afụ the transformation anyị mee n'ime afịa bụ mmasị m nji wee sị ka m mee gịnị ka m print my mark maka na ebe a na-eje eteka maka na mụnwa nwee ebumnobi na emecha na mma na-akwa na Anambra state so na na ọ dị mma na m dozibegodo ụzọ megide dozie ebe nke m nọ bụ ebe a ga-eji wee maa atụ mgbe ị ga-ejebe Anambra state na tata n'ime afịa taa ụdị happy ndị mmadụ dị nwere ụdị nụrọ ịbata kịta ịbatakwuzie n'ime afịa ịbịa zụọ afịa ị fụ ebe niile ekpochasịa ebe niile mee car park mana ndị nọ before CTC etinye dala every space niile dị n'ime afịa mee gịnị lee o nwere ha ji ego mee alifusie ego mana mụwa abụrọ abịarọ m ife ego ya m bịa bụ ka m mee gịnị ka m denye afa m n'akwụkwọ wee nwee ike ime gịnị ịmalite njem ebe m na-eje so na challenge dị there bụ na nke bụ eziokwu bụ na ụdị etu obodo si wee dị kịta enwee hurdles which na mmadụ we must surely surmount it because na ihe a ncha niile a ọ bụrụ na challenge ada abịa definitely o ma bring out the ideas from you mgbe na-eburukwa akpa ekene wee na-ebunye Fidelity Bank maka n'ime afịa anyị nọ tata ịgwa gị eziokwu bank niile nọ n'ime afịa mana ofu bank anyị ma n'ime afịa Fidelity Bank ha nwa bụ ndị ga-abụ akpọ aza anyị mere rally on the 8th of uh, this month ọ Fidelity Bank bụ ndị bịa wee kwa anyị nkwa na a ga-ebunye anyị moto eji ekpo ikpo afịa ha ebunye ebuga anyị moto eh, Hilux for security lụọla anyị gate esi abata abata ma nke esi apụ apụ ee eh, nyela anyị aka na-edozi ime afịa so na nke a gosi na ha na-efulfill their own social corporate responsibility and which is a must do so Fidelity Bank ha nwa ka anyị nwa bụ ndị BBA na-ekene ha n'ụzọ pụ iche ee eh, wee ekene their MD bụ onye be anyị bụ nwoke bu ndị be anyị n'obi ee eh, eziokwu ka m gwara gị o bu ndị be anyị n'obi ọfụma ọfụma maka na ya nwa bụ onye bịanụ wee sị mba na ife niile anyị chọrọ bụ ife ga-enye aka na ndụ ndị be anyị n'ime afọ ebe a na ha ga na-eme ya so ekene dịrị Fidelity Bank eh? ana m enye ha special thanks from BBA Trade Fair maka na ọ dịrị ezi eh? ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu